ɔ jabaru masa ye o dɔ don an garijɛgɛ la o la aw ni anw ka jɛ ka ala fo k'a barikada ala min ye bi sibiri don an garijɛgɛ la ala k'a to an ka sibiri caman balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani lafiya la ɔ tasa kan kunkan fɛ koɲaw bɛ kɔlɔsi ɲɛma fɛ nɛgɛw karafe o bɛ adama ɲangara bolo anw maa fila de bɛna kuma aw ye Karimu Sanɔgɔ ani Udu Tarawele, Udu Tarawele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔrɔ kan, o kɛra, ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile tan ye san ba fila ni mugan, o de don, n hakili la an bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi, kosɛbɛ, o tuma an bɛ dunan fo ni ka dugulen fo, u bɛɛ tulo b'a la, ka yafa ɲini dugu dɔnnibaaw fɛ an bɛna da don dɔnni baro la, o ka kan, Udu an ye nin fɔ siɲɛ caman nin ye baro kɔrɔ ye, kosɛbɛ Nka an ko de an ta ye adamadenya ye siga t'o la dɛ n tɛ sɛgɛn k'o fɔ lamɛnbaaw ye abada n'i ko dolo i ko waati de kosɛbɛ ɔ maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ waati bɛ boli i kan siga t'o la dɛ wa i mana kɛ maa sugu o sugu ye i bangena waati dɔ de kɔnɔ kosɛbɛ i bɛna sa dɔ kɔnɔ fana o tuma o waati o dɔnni de bɛ anw na ayiwa o b'a jira la k'a fɔ a ma diinɛ fɔ abada a ma jamana fɔ ayi a ma siya fɔ abada ɔ a yɛrɛ tɛ ayiwa hali maaya woloma o kɔrɔ a ma cɛ fɔ a ma muso fɔ ayiwa ɔ dolo ye adamadenya ɲɛfɔ fɛn dɔ de ye kɔmi alahu taala bɛ adamaden nati waati de kɔnɔ ɔ waati ninnu cɛ bɔcogo an ka ɲɛfɔ bɛ sinsin o de kan siga t'o la sabu ni a y'a sɔrɔ lamɛnbaaw bɛ anw faamu caman kɛra kosɛbɛ a ma fɔ ko adamadenya ka dɔnni ye nkalon ye abada k'a fɔ furakɛli ye nkalon ye anw hakilila t'o ye abada k'a fɔ dalilu dɔw ye nkalon ye ayiwa maa ti dolo kalan n'i k'o fɔ abada nka fɛn dɔ de bɛ yen adamaden n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn na gɔngɔn duurula tɛ n hakili la i ntɔrɔn fila de bɛ dugu ma siga t'o la dɛ n'i ntɔrɔn ma dugumala sɔrɔ i tɛ se ka gɔngɔn duuru dɛ ayi o tuma maaya fɛn o fɛn bɛ kɛ i ɲɛ bɛ kabako fɛn o fɛn na adamadenw bolo anw de ko n ko o bɛɛ farala dakan de la dakan in a tɛ faamu cogo si la fo waatiw ka ɲɛfɔli de kɔnɔ siga t'o la sabu hali n'i ma kalan kan si la i fa bara kan kɔ a ka sɔrɔ i tɛ kan foyi mɛn sɛbɛnli la ɔ nka i kɔni bɛ waatiw dɔn a ka dugu la i b'a dɔn su bɛ ko dugu bɛ jɛ i b'a dɔn san bɛ fin don dɔ a tɛ na san dɔw bɛ fin u bɛ na samiya bɛ tɛmɛ aw fɛ yen tilema bɛ tɛmɛ aw fɛ yen wa funɛnɛ bɛ kɛ funteni bɛ kɛ Udu ne hakili la o tɛ kalanko ye ayi o tuma n'i ma o faamu a ka dugu la fana i bɛ maakɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ i ɲɛna bi ye ntɛnɛn ye sini ye tarata ye sinikɛnɛ ye araba ye u bɛ dɔgɔkun tile wolonwula tɔgɔ f'i ye wa i wolo i mana wolo kan o kan na i na wulada dɔ o kɔnɔ i na sɔgɔmada dɔ o kɔnɔ i na su dɔ o kɔnɔ i na dugujɛda dɔ o kɔnɔ ɔ nin ye waati danfaraw ye o o don hali n'i ma kalan i bɛ ninnu dɔn ɔ min y'a kɛ o waati ninnu tɔgɔw tɛ kelen ye adamadenw dun bɛ bange nin waati ninnu de kɔnɔ yala a bɛ bila e kun na ko mun de ye sɔgɔmada tɔgɔ ni wulada tɔgɔ danfara i ka kan k'i yɛrɛ hakili jagabɔ o la n'i y'i kɔnɔ biri o la i b'a ye k'a fɔ ja sɔgɔmaden fana ni wuladaden danfara bɛ sɔn ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ hali an ka kɛwalew la maa bɛ ko min kɛ sɔgɔma ni wulada nana surunya k'i to o kɛta kelen na i b'a kɛ cogo yɛlɛma n'i ma teliya i b'a dabila ko su bɛna ko ayiwa ɔ o tuma o b'a jira la k'a fɔ waati ninnu de ye danfara don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o waati ninnu de kɔnɔ fɛn minnu kɛ bɛ k'u mara n'o tɛ ye n'a bɛ faamu ma o de fana y'a to adamadenw jogo ma kɛ kelen ye ayi sabu dɔ bɛ ye dɔ tɛ ye ɔ waati ninnu fana bɛ min dogo o kelen fana de dogo bɛ mɔgɔninfin na ni dɔnni tɛ o tɛ faamu sabu tile bɛ ye su bɛ yen wulada bɛ ye tilegan bɛ ye ayiwa sɔgɔmada bɛ yen ni hakili bɛ yen tuma dɔ la i bɛ nin bɛɛ ye sɔmiya bɛ ye tilema bɛ ye funɛnɛ bɛ ye funteni bɛ ye o tuma i bɛ nin bɛɛ faamu i yɛrɛ ma i b'a ye ɲɛna i b'a dɔn fana ko nin waati de sera wa yɔrɔw filɛ cogo tɛ kɛ kelen ye waati ninnu kɔnɔ n'i donna kungo kɔnɔ sɔmiya fɛ maa min donna kungo kɔnɔ kawula fɛ maa min donna kɔnɔ tilema terentere fɛ i bɛn'a dɔn k'a fɔ waatiw yɛrɛ filɛli cogow tɛ kelen ye ayi wa tile goniya cogo tɛ kelen ye abada ɔ nin ne ye dolo kɛnɛkanta ye kunfin ni kunjɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu min na Ayiwa o n'i dara o la tigitigi mun b'a to e b'i ka sɔmiyadenw ani tilemadenw e bɛ se k'a dɔn k'olu jogo bɛ kɛ kelen ye wa o ka gɛlɛn ɔ n'o jogo ma kɛ kelen ye o de ye dakan ye kosɛbɛ o don o tuma n'i y'o waati kunbabaw dɔn tile kelen o tile kelen sɔmiya bɛ tɛmɛ tilema bɛ tɛmɛ funteni bɛ tɛmɛ funɛnɛ bɛ tɛmɛ kosɛbɛ k'a daminɛ dugujɛ la ka na se fitiri ma nin naani bɛɛ bɛ tɛmɛ tile kelen o tile kelen ayiwa o fana de bɛ danfara don tile kelen denw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni tiɲɛ belebele ɔ n'i ye heure mugan ni naani ta i bɛ taa sɔrɔ su mana ko fana kabi fitiri fo fajiri sɔmiya bɛ tɛmɛ ayiwa kawula bɛ tɛmɛ funɛnɛ bɛ tɛmɛ funteni bɛ tɛmɛ ɔ nka dɔnni de b'o dɔn sisan sabu ɲɛ t'o ye ayi o de y'a to i mana surunmani ye i b'o dɔn n'i ye jamajan ye i b'o dɔn ni jɛma don i b'a dɔn ni finma don i b'a dɔn ni kumaba don i b'a dɔn ni cɛ ɲuman don i b'a dɔn ni cɛjugu don i b'a dɔn ɔ nka i bɛ cɛjugu dakan ɲumantigi ye ayiwa garijɛgɛ b'a la denw b'a bolo sɔrɔ b'a la si b'a la i b'o ye maa cɛjuguw la wa i bɛ maa cɛ ɲumanw fana ta i bɛ taa sɔrɔ setigi bɛ bange maa cɛ ɲumanw la ayiwa o tuma n'a tun y'a sɔrɔ ko jamajanw de bɛ hɛrɛ sɔrɔ walima surunmaw de tun bɛ hɛrɛ sɔrɔ tari finmaw de b'a sɔrɔ wali jɛmaw de b'a sɔrɔ tari cɛjugu de b'a sɔrɔ ni cɛ ɲuman b'a sɔrɔ bi b'a sɔrɔ bɛɛ kɛra dolokaramɔgɔ ye ayiwa a tun bɛ bila bɛɛ kun na n'i denkɛ janyatɔ ye dɔrɔn i b'a fɔ e a nin bɛna kɛ hɛrɛtigi ye sabu a fɔra ko cɛjanw de bɛ hɛrɛ sɔrɔ ayiwa nka o tɛ ayi o fɛn in fana dogolen don o ni yecogo ninnu tɛ kelen ye ayi u cɛ ka jan o la ayiwa maaba i bɛ taa maaba dɔ ye a ka garde corps bɛ se k'a ta ka da kama na belebele ka taama n'a ye ɔ nka garde corps belebele jamajan o bɛ si nin surunmani kolomamisɛnnin nin de da la a tɛ sunɔgɔ ayi walasa dimɔgɔ kana sigi o kan kosɛbɛ o tuma o ye bonya dogolen de ayiwa ɔ nka n'a fɔra ko bonya kɛnɛkanta an bɛ kɔlenw de ta min fanga ka bon min yecogo bɛ maa ɲɛfa min kɔlen don a bɛ fɔ k'o de ye belebelew ye ɔ nka belebeleya min bɛ dogo n'o bɛ faamu o tuma o fana ye faamu belebele de ye ayiwa ɔ n'i ye kan o kan ta i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ dogolen ani kɔrɔ bangelen de bɛ kumaw la o b'o la cogo min na o bɛ dɔnni bɛɛ de la ten dɔnni dɔnnibaw bɛ ɲɔgɔn dan ni dogolenw de ye n'o tɛ kɔlɔsili bɛ kɛnɛkanta bɛɛ dɔn ayiwa dɔnni si tɛ taa kɔlɔsili kɔ ayi kɔlɔsili de ye dɔnni ye nka kɛnɛkan yeli kɔni na maa o maa n'a ɲɛ ka ɲi n'a hakili ka ɲi a tulo ka ɲi n'i ye finma jira a la a b'o f'i ye n'i ye belebele jira a la a b'a fɔ nin de ka bon ni nin ye an bɛɛ b'o faamu ɲɔgɔn fɛ nka mun b'a to cɛ bɛna bɔ furu la ka muso furu a bɛ wuli ka taa dɔnnibaw fɛ a ye muso ye k'a janya dɔn k'a surunya dɔn k'a cɛɲɛ n'a cɛjuguya dɔn k'a jɛ n'a fin dɔn k'a kumakan dɔn k'a senkelenya n'a ɲɛkelenya a n'a dafalenya k'o bɛɛ dɔn a yɛrɛ muso ɲinina bɛ nin bɛɛ dɔn muso la fɔlɔ siga t'a la ɔ a bɛ sɔrɔ ka taa dɔnnibaw fɛ yen tuguni ko a bɛ taa dogolen si dɔn o dogolen in ɲɛɲini yɔrɔ de kɛra haramu ye diinɛtigi dɔw fɛ k'a masɔrɔ filɛ yɔrɔ bɛɛ ye fila de ye siga t'a la dɛ i ɲɛ tɛ min ye ni maa wɛrɛ hakili b'a ye taa o ɲininka koyi tumana min na i bɛ taa se dugu dɔ la i tɛ min dɔn n'i ko bilakoro dɔ ma a ka dugutigi ka yɔrɔ bɛ min tari e ɲɛ tɛ kɛ dugu kogow la wa e ɲɛ bɛ dugu kogow la nka e b'a dɔn so bɛɛ ye so ye darapo tɛ gulon dugutigi ka so ayi ɔ o la e bɛ taa dɔ ɲininka n b'a dɔn n sen bɛ nin dugu in de la sa nka dugutigi ka yɔrɔ bɛ min dadɔnbali bɛ bila i ɲɛ ka taa dugutigi ka yɔrɔ jira e la a b'i ni kodɔn cɛ o don nka n'e sera ka taa dugutigi ka yɔrɔ ye siɲɛ kelen ka ban dun siɲɛ wɛrɛ i tɛ bilakoro ɲininka dɛ ayi an bɛ ɲɔgɔn kunba bɔ de o de ye lajɛli ye i ye fɛn dɔ ye i b'a kɛnɛkan yeli dɔn ɔ nka aa o don a dogota n'i ma hakili ɲini o la o man nɔgɔn dɛ abada lajɛli kɔrɔ ye nin de ye kosɛbɛ n'o tɛ bɛɛ bɛ dɔ dɔn koyi nka bɛɛ de tɛ se ka jɛ ka fɛn bɛɛ dɔn ayi o tɛ kɛ lajɛli
dolo kɔnɔ taamasiyɛnw kɔnɔ ayiwa anw y'a faamu ni yɔrɔ min ye o de ye ala ye dɔnta fila de di adamadenw ma dɔnni dogolen ni bangelen kosɛbɛ ni maa min ɲɛ tiɲɛ tɛ i bɛ kɛnɛkan dɔnniw kɛ n'i tɛmɛna dugu o dugu la n'i taara yɔrɔ min na k'a ye n'i bɛna taa yen i tɛ fili o ma bilen ayi i tɛ ɲininkali kɛ abada a faamuna a bɛ ɔ nka mun b'a to maa bɛ i diyaɲɛmɔgɔ ye cɛ bɛ muso muso bɛ cɛ ye wali cɛ bɛ muso ye ka wuli ka taa lajɛ taamasiyɛndɔnnaw fɛ i bɛ taa taamasiyɛntigi min fɛ kabi ala y'a da i bɛ muso min kɔ nin ye a m'a ye ka ye ayi nka a bɛn'i ɲininka a tɔgɔ bɛ di n'i y'a tɔgɔ fɔ a ye n'i mako b'a janya n'a surunya n'a jɛya la a b'o f' i ye k'a sɔrɔ a ɲɛ ma d'a kan nin bɛ se ka fɔ taamasiyɛn kɔnɔ nka tagali kun t'o ye koyi ayi e y'a finya n'a jɛya n' a bonya n'a dɔgɔya bɛɛ dɔn ka ban sanni lajɛlikɛla ka segin o kan o o ye baara tiɲɛ de ye o ye seginkanni de ye n'o tɛ lajɛlikɛla bɛ se ka kɛnɛkanta f' i ye ka tila ka dogolenw f' i maa dɔ ka bon hɛrɛ t'a la o, ayi o bɛ yen, maa dɔ ka dɔgɔ a garijɛgɛ ka bon a ka latigɛ ka ɲi, kosɛbɛ, latigɛ ka ɲi ye mun ye, anhan, i ka bana man ca, unhun, i dahirimɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ, unhun, lɛbu kun t'i kan, anhan, i tɛ to kasaara la, ayiwa, i tɛ karandɔ ye, tiɲɛ, karandɔ ye jɔn ye, unhun, nin walawala, wolodon de bɛ na o kɛ, kosɛbɛ, ani waati minnu ye ɲɔgɔn kunbɛn e bange tuma na, unhun, o de b'i kɛ karandɔ ye, unhun, n'o tɛ maa jogo Ala de b'a don e la o, ayiwa. i dusu ala de b'a don i la nka hakili min dir'i ma sisan o de dira ka na nin fɛn ninnu diriger nka ni ala ma sɔn ka hakili ɲuman di mɔgɔ min ma aa o jogokolo yɛlɛma man di dɛ
o de la bamanankanfɔlaw ko ko tulo kunnandi k'o de bɛ ladilikan mɛn o kɔrɔ ye dakan ɲumantigi de ladi ka di o de la n y'a f'i ɲɛna ko Ni den tiɲɛna olu lamɔ t'a dilan koyi ayi a ma nɔgɔ n'Ala ye den ɲuman d'i ma den ɲuman lamɔ man go fiyewu
don o don busan ni sigi ka kuma den kelen kun kan ee o don n'i ma saraka gɛlɛn bɔ sa a mara tɛ goya a mara bɛ goya faso kɔnɔ dɛ nka n'i y'o den sugu ye i jigi bɔ a kan a faamuna a bɛ n'o tɛ den ɲuman o ka lamɔ tɛ kɛlɛ ye ayi a t'o bɔ a t'o bɔ fiyewu n'i ye min fɔ a ɲɛna n'a bɛ kɔrɔ ka taa n'a hakili bɛ ɲɛ ka taa i y'a fara ko o ko la a tɛ segin o kan bilen ayiwa a faamuna a b'a dɔn fewu nin bɛ n somɔgɔw tɔɔrɔ nin bɛ n fa tɔɔrɔ nin bɛ n ba tɔɔrɔ a t'a kɛ Ayiwa nka ni denko nana se fo i ka taa dɔnnibaw fɛ yen ka taa hakili labaara walima k'a tulo labaara walima k'a bolo labaara a ka sonyali dabila walima a ka mɛnni kɛ walima a ka ɲuman fɔ ee belebele o don ni denko sera dabalikɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn a gɛlɛyala o ye peut-être ye sa koyi n'o dabali ɲuman bɛ min bolo n' ala ye min lajarabi n'o ye k'a fɔ o bɛ ɲɛ ale bolo ɔ o b'a fisaya nka maaninfin ye fɛn o fɛn dilan dan b'o la dɛ siga tɛ nin na belebele hali ni muso bann'i la n'i y'a dabali karamɔgɔw fɛ ka k'i ta ye ayiwa ni dabali fanga banna don min na n'a ye ko min kɛ o kana bal'i la a faamuna a bɛ faamu n'o tɛ muso n'i ye cɛ dabali ka don a kun k'a saraka ka a ɲɛ ɲini fɔ ka don a kun a bɛ kɛ koyi ayiwa a dalilu bɛ maaw bolo kosɛbɛ nka délai b'a la dɛ ayiwa n'a y'a sɔrɔ a t'i ka latigɛ kɔnɔ fiyewu fɔ e yɛrɛ de nana a karaba ka don i ka laɲini kɔnɔ ee laɲini bɛ dan sigi koyi laɲini dan mana sigi latigɛ bɛ na kosɛbɛ ni latigɛ nana dɔrɔn o tuma ayiwa a bɛɛ b'i jɔ. ala kun y'a bila da min na Aha. a bɛɛ b'i jɔ o don walahi o de y'a to aha mɔgɔ ko ni ala ko de ye diɲɛ ye kosɛbɛ ɔ o de y'a to Aha. mɔgɔ ko tɛ gansan ye Ayi. nka a bɛ sɛmɛ ala ko de la Tɛ. nka ni maa min ko ni ala ko tɛ maa ko tɛ tiɲɛ ye Mhm. o fana ye nkalonfinba tigɛ Mhm. a faamuna a b'i faamu cɛ o cɛ y'i da k'i ka ko to ala ma ko ala b'a dila i nɛgɛn bɛ koyi n'i dakan man ɲi ala tɛ pɔru dilan ayi sabu n y'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman mɔgɔ t'a kɛ ala ye ala bɛ sɔrɔ k'i k'a ye koyi nin walawala de belebele ye dɛ ala de ala de b'i k'a ye ka na diɲɛ in kɔnɔ a faamuna ayiwa ala ye kiraw kanu cogo min k'u ci k'a sɔrɔ u ma fɛn k'a ye ala ye kiraw yafa k'a sɔrɔ u jogo nɔfɛ ko tɛ koyi a ye layiru ta kira bɛɛ ye n t'i jeni sabu n y'i kanu n b'i ci i maaɲɔgɔnw ma o tuma olu tɛ jurumutɔw ye bilen ayi ala yafar'u ma wa mɔgɔ bɛ ala ja ala b'i yafa koyi o bɛ kɛ sabu setigi ala n'a ko a bɛ min kɛ a b'o kɛ foyi t'o bali o tuma n'i y'o faamu tuma min na kan'i jigi tigɛ ala ko la nka mɔgɔ ko ko tɛ se ka kɛ a kɛrɛfɛ kana sɔn ma dɛ n'i ye dɔnni kalan maa o maa ye dɔnni kalan i bɛ da la k'a fɔ turabu bɛ mɔgɔ waaju don o don tolon kuma tɛ taamasiyɛnkɛlaw ayiwa n'a y'a sɔrɔ aw y'a dɔn a bɛ ala ni mɔgɔ yira aw la tuma bɛɛ a Ɛ n'i ye turabu so tan ni wɔɔrɔ ta i bɛ taa a sɔrɔ ni ni garijɛgɛ de bɛ kɛ ka sira wolo siga t'o la ni ni garijɛgɛ n'o ye ni ni a kanumafɛnw ye o don n'i ye jɔn ta yen ko ala de don ni de tɛ ala ye wa o don o tuma o tɛ ala ni mɔgɔ mɔgɔya ye sa wa ala ko ni mɔgɔya o ye ni ni garijɛgɛ ye badu ni faso ala ko ni mɔgɔya denɲɔgɔn ni dimi ala ko ni mɔgɔ ko furu ni bana ala ko ni mɔgɔ ko sira ni masaya ala ko ni mɔgɔ ko jigi ni juguya ala ko ni mɔgɔ ko nafolo ni ayiwa siyɔrɔ ala ko ni mɔgɔ ko kɛnɛ ni kolaban ala ko ni mɔgɔ ko laturu bɛ nin de fɔ laturudala ye diɲɛ ma don o don o de la laturusow tilalen don segin ko ala ye dɔw mara ta ka dɔw segi to mɔgɔw bolo ka segi to a yɛrɛ bolo n'i ye nin bɛɛ faamu e ka sigi k'i bolo fila da i sen kan e ko jabaru masa b'a ɲɛnabɔ ɛɛ lemaniya ɲuman t'o ye koyi N'i ye min ɲɛ ɲini n'o ma ɲɛ kan'o da maa kan o da ala kan o de ye lemaniya ɲuman ye nka n tɛ foyi kɛ ala bɛna a bɛɛ dilan a fɔ i sigilen bɛ ka maaw de kɔnɔ ni maaw tɛ e bɛ sigi ka ala kɔnɔ e ni ala bɛ ɲɔgɔn ye wa ayi a bɛ deli ka kuma wa ɔ i ka dalilu ɲɛ o ɲɛ n ko i b'a ta ka maaw de sɛgɛrɛ a dalilu juguman bɛɛ tɛ maa faa ye wa ayiwa ɔ ni maafaala ko a la k'a ka maa faa kalan i y'a kala suya la i y'a kala marifa la mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔn ka taa ye wa ayi i tɛ sɔn i bɛ maaw de yɔrɔ ɲini i bɛ maaw yɔrɔ ɲini ni ala y'i ci ko i ka kɛ kira ye karamɔgɔya k'i bɔ ye fewu a k'i kɛ kira ye n'i ma jigin maaw kan o tuma e ka kiraya bɛ dɔn cogo di a t'i dɔn a t'i dɔn Ala ko bɛ se taa maa ko kɔ ayi n'i kɛra karamɔgɔ ye fo i ni ala bɛ baro su fɛ ni dugu jɛra e bɛ taa ala fɛ ye wa ayi mɔgɔw i bɛna ɲɛfɔ adamadenw de ye kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu wa n'i ye somaya dɔn i ka fugula kana kɛ biɲɛtigi ye dɛ ayiwa i yɛrɛ kunkolo ka biɲɛkolo bɔ i bɛ maaw de sɛgɛrɛ kosɛbɛ nkɛ i bɛ fɛ maaw de k'i ye u ka dalaw ka t'i fɛ yen o don
a faamuna A bɛ n'i ye misiri jɔ kabini i ŋaniya siri ko i bɛna misiri jɔ i tɛ ala wele bele dɛ ayiwa ŋaniya sirilen kɔfɛ i bɛ masɔnkɛ de feere wele fɔlɔ wele o min ye mɔgɔ ye kɔni a faamuna a bɛ ni misiri jɔla ka ban misiri alimami mako bɛ jɔnniw na
mɔgɔw ka na misiri kɔnɔ n ko a bɛ taa ala ko de fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ɔ n'i sɛmɛnen bɛ ala la i bɛ maa ɲini ka kɛ cogo di bele ayiwa donc nin ne ye danfaraw ye a faamuna a bɛ faamu n'i y'i ka dugukolo sɔrɔ i bɛna sɛnɛ kɛ n'i ye foro buluku ni ka ɲɔ dan ayiwa i ye maaya ta kɛ dɛ sanji ko o bɛ ala de bolo kosɛbɛ sababu ɲumanw sababu juguw olu ka jigin i ka foro kan o ye ala nɔ ye nka n'i ma dɔ kɛ i t'a fɔ n ka foro da ayi belebele a faamuna a bɛ faamu wa ni maa min ye ŋaniya siri ka taa binbiri dan ni ka ŋaniya siri i ka so ko ala ko de ye tiɲɛ ye ko i bɛ fɛ ka taa kɔɔri de bɔ binbiri foro la i ye nkalon tigɛ nkalonfin

a faamuna a bɛ n ko dan de bɛ dɔnniw na dan ɔ i tɛ ala ye nin yɔrɔw la ala ko ni mɔgɔ ko kosɛbɛ nka mɔgɔ de bɛ ɲɔ dan dɛ ɔ nka e y'i ka savant jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ min ye ɲɔkisɛ kelen dilan fɔlɔ o o o tɛ yen i t'a dɔn ko ɲɔkisɛ dilan ka gɛlɛn ni avion ye avion dilala o panna i e y'o ye o ye mɔgɔ ko ye nka o tɛ nkalon ye dɛ ayi i bɛ don avion kɔnɔ ka t'i makow dilan i dalen b'a la ko nkalon kɔni tɛ ayiwa nka don dɔ a bɛ maa faa dɛrɛ a faamuna wa a bɛ faamu ɔ ɲɔkisɛ dun savantw fara ɲɔgɔn kan kana caman ɲini u fɛ dɛ ɲɔ bɔrɔ kelen ko tɛ dɛ ayiwa kisɛ kelen i k'u bɛɛ datugu ko diɲɛ nafolo bɛɛ bɛ d'u ma n'u sera k'a kelen dilan ka bɔ belebele n'u bɔra n'a ye n'an y'a dan n'a falenna ka se ka ɲɔ dɔ den o kɔrɔ ye tigitigi u sera k'a dila i t'o maa sɔrɔ dugukolo sanfɛ ayi u tɛ sɔrɔ o de la a bɛ f'i ɲɛna dɔnni kɔnɔ ko ɲɔ ye ala de o de la i tɛ maa basi ye ka suman tiɲɛ c'est-à-dire n'u bɛ suman dun u b'a bato kosɛbɛ dumunimina minali alabato de don suman bɛrɛbɛrɛli alabato de don ka balofɛn ninnu kɔlɔsi ala filanan de ye ɲɔ ye
a faamuna wa a bɛ faamu n'a tigɛr'i la i bɛ ala ye sisan kosɛbɛ nkɛ a faamuna a bɛ faamu suman bɛɛ ko don quoi mɔgɔw k'a faamu a bɛ faamu, ɔ o tuma adamadenya, unhun, a bɛ faamu ni nin jogow de ye, ayiwa, donc i bɛ d'a la k'a fɔ ɲɔ bilala ka na mun kama, unhun, fɛn ɲɛnamaw ka balo, kosɛbɛ,
ɔ nka kɛrɛnkɛrɛnma mɔgɔninfin, ayiwa, fɛɛrɛ min dira adamaden ma ka suman dilan k'a ɲɛ, unhun, o fɛɛrɛ tɛ danfɛn si bolo, ayi, nka caman bɛ balo a la dɛ, kosɛbɛ, a faamuna, a bɛ faamu, o tuma Ala ko ni mɔgɔ ko, unhun anw fɛ diɲɛ kɔnɔ hakilima fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ayi mais a danfara bɔlen ɲɔgɔn na sɔsɔli bɛ yen de an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin min filɛ ayi o ye mɔgɔ ko de ye nin min filɛ o ye ala ko de ye donc o sɔsɔli de b'an cɛ n'o tɛ kodɔnna fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la a a a bɛ k'a fɔ ee ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ koyi ne bɛ siran Ala de ɲɛ nkalonfin maa o maa ma siran mɔgɔw ɲɛ a tɛ siran Ala ɲɛ nin ye tiɲɛ de belebele ye a faamuna wa a bɛ faamu i ka Ala ɲɛsiranya bɛ dɔn mɔgɔw de b'a dɔn k'a dɔn nin ye Ala ɲɛsiranyaba ye tiɲɛ sabu i tɛ sɔn ka kojugu kɛ maa la ayiwa i tɛ maa kɔrɔfɔ i tɛ maa ta ta i tɛ ben maa kan i bɛ balo i halala la i tɛ maa tɔɲɔn tiɲɛ. ɛ n'o tɛ i bɛ nin fɛn o fɛn fɔra nin ye i bɛ se ka nin dɔ kɛ Ala la wa? Ayi o tɛ se ka kɛ. I bɛ se ka Ala janfa wa? O tɛ se ka kɛ. I b'a ka mun sɔrɔ ka suɲɛ?
Foyi. I bɛ mun jogo sɔrɔ Ala la ko i b'o k'i b'a kɔrɔfɔ? Un o fɛn tɛ yen.
Donc nin bɛɛ ye mɔgɔ ko de ye. Kosɛbɛ. Wa diinɛ bɛɛ mɔgɔ ko. Ayiwa. A faamuna?
A bɛ faamu. Sara a sara min bɛ a kɔnɔ. Anhan. O de ye Ala ko ye. Tiɲɛ. a faamuna a bɛ faamu o tuma adamaden ko kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ jamana kungo dugu kungo du kungo a bɛɛ ye kelen kelen ko de ye fɔlɔ kelen kelen de bɛ se yɛrɛ kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ du don ni dudenw bɛɛ wasala ɔ n hakili la dugu bɛ wasa ni duguw bɛɛ wasala jamana bɛ wasa san'an k'a filɛ k'a fɔ ko i bɛ se ka taa dilan yɔrɔ jan a dilan i yɛrɛ kɔrɔ bani kosɛbɛ e k'a filɛ ni kelen kelen bɛɛ ye du ɲuman jɔ n'i donna o dugu kɔnɔ i b'a fɔ ko nin ye miliyɔnkin ye siga t'o la
o b'a sɔrɔ kelen kelen bɛɛ sera k'i ka so jɔ k'a ɲɛ nafolotigi so jɔ cogo la duuru ni naani ni segin ni tan mana kɛ quartier kelen kɔnɔ a bɛ fɔ ko miliyɔnkin belebele nka ko miliyɔnw de bɛ nin tigiw kun ayiwa a ɔ nka ni fantanw ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na ka sonsorobuguniw jɔ bɔgɔsoniw ni karatabuguniw a bɛ fɔ o ma ko sonsorobugu belebele kabako don o tuma n'a y'a sɔrɔ ko bɛɛ kɛra fantanw ye dun miliyɔnkin tɔgɔ tɛ fɔ dɛ ayi o tuma kelen kelen bɛɛ ka ɲɛ o de bɛ diɲɛ diya o tuma maa fɔlɔ bɛ sin i yɛrɛ ma hali denyɛrɛnin b'o taamasiyɛn jira adamadenw la ayiwa tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na dadɔnbaliya kɔnɔ i bɛna hali nɛgɛso d'a ma a b'a tila a da de ma a adamaden kelen kelen bɛɛ bɛ sin i yɛrɛ ma wa nafolo fɔlɔ ye kɔnɔbara fali de ye o de la dadɔnbali tɛ foyi ɲini a magala min na a ka bon a ka magan a ka jan a ka surun mm. a b'a tile a da de ma mm. fo a b'a bɔsi a la de n'o tɛ a b'a dun dɛ kosɛbɛ nin tiɲɛ adamaden nana balo ɲini yɔrɔ ayiwa ɔ nafolo lahawuta ninnu sisan sa nata de y'o ye ayiwa n'o tɛ fɛn o fɛn balo de y'a fɔlɔ ye kosɛbɛ o de la i b'a ye ni mɔgɔ bɛna bin ka bɔ nafolotigiya la bolofɛn minnu b'a bolo ni a b'i yɛrɛ diya n'olu ye dumuni de bɛ dɛsɛ fɔlɔ o tuma n'i nana dɛsɛ balo sɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ moto de kan i bɛna kanu ko n bɛ moto in feere ka to ka balo n'a ye ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ lala o bɛna n wuli i b'a dɔn o dun ni mɔgɔ porokotola jiri sanfɛ a tɛ minɛfɛn woloma tugun dɔw porokotolen b'u bolo fa jiri furabulu la o tɛ binni bali sabu n'i ye furaburu minɛ i porokotolen i tɛ jɔ i tɛ jɔ i tɛ jɔ o tuma i porokotolen don i b'i bolo fa furaburu la i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ duguma o tuma ni binni tuma sera ɛɛ i bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ o tɛ ɲɛ o ma i bɛ moto in feere ko n bɛ taa fɛɛrɛ dɔ tigɛ ɔ o y'i taatɔ ye ta sabu moto fana tun b'i ta ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ teliya la o fɛɛrɛw bɛ sumaya, kale bɛ don o kɔrɔ, ɔ ni kale donna o kɔrɔ, unhun, ayiwa a bɛ ɲɛna ko fɛɛrɛw bɛ ɲɛ cogo min na, unhun, i bɛ t'o la o wari tɛna kɛ ɲɔ ye bilen, ayi, o tɛ san balo bɔ, unhun, i y'a ta ka don fɛɛrɛ minnu na olu tiɲɛna, unhun, a tɔ bɛna kɛ sa, anhan, n bɛ bi kɛ di, ayiwa, donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ kule ko faantanya balo tɛ n bolo bi de ye faantan ye n'o tɛ n'i ka jiginɛ fala a tɔ ye kamelenya ye
maa o maa ka san balo b'a bolo a dun bɛ kule wariko ka gɛlɛn ee a bɛ fɛ ka kamelenya de kɛ sa n'o tɛ balo b'a kɔ a tɔ ye n ka na ka ja walima n ka fini ka ɲɛ walima n kɛ n diya o don nka ni balo banna i bɛ sɔrɔ ka faantanya si dɔn, kosɛbɛ, walahi, o tuma Ala k'an kisi faantanya ma, amin amin, Ala k'an kisi dɛsɛ ma, amin amin, adamaden, anhan, i bɛ na diɲɛ kɔnɔ waati minnu na n ye kuma daminɛ ni fɛn minnu ye, unhun, o don nin fɛn ninnu sɔrɔ cogo, anhan, o bɛ maa faantanya dɛrɛ, ayiwa nin walawala belebele in o bɛ maa faantanya, nin walawala, wa n'a y'i faantanya, anhan, mori nkalon, unhun, Badibɔ nkalon, unhun Ayiwa kaburu yasura nkalon i tɛ se ka foyi kɛ min bɛ n'i bɔ i dancogo la ayi ee ni ala y'i bɛ waati min
n'o tɛ i bɛ tigɛ moriw la sabu i bɛ tigɛ ka tugu min na ko o dakan maa tɛ se k'a dakan don maa la koyi ayi i bɛ min nɔfɛ a dakan de ka ɲi ɔ nka n'a bɛ ɲɛna ko ale dakan ka ɲɛ dɔ bɛna yɛlɛ e fɛ e y'o tɛ kɛ koyi belebele a faamuna a b'i faamu e k'a lajɛ sɔmiya donda fɛ i b'a sɔrɔ falenfɛnw bɛ falen n b'a ta kɛnɛkan yeliw la kunfin ni kunjɛ bɛ se ka min faamu ayiwa sɔmiya donda fɛ i b'a dɔn buguli bɛ kɛ a fɔra aw ɲɛna ko fɛn naani bɛ an ka fɛn ninnu kɔnɔ ko ji ye buguli ye ko tasuma ye dɔbɔli ye fiɲɛ ye tilali ye bɔgɔ ye marali ye maa minnu ye nansara kalan kɛ ji de ye multiplicateur ye ayiwa tasuma de ye soustraction ye o tuma fiɲɛ de ye division ye bɔgɔ de ye addition ye belebele o don fili t'a la o tuma n'o bɛ ten e ka o jateminɛ ɛ sɔmiya ye ji ye e m'a ye buguli bɛ kɛ sɔmiya fɛ fɛn bɛɛ bɛ falen bin bɛ falen suman bɛ falen fɛn ɲɛnamaw bɛ dugukolo jukɔrɔ olu bɛɛ bɛ bugu ka bɔ fɛn bɛɛ bɛ caya sɔmiya fɛ sabu o de ye ji ye
o don kawula kawula ye fiɲɛ ye o don kawula ye fiɲɛ ye mun na kabaw bɛ tigɛ ɲɔw bɛ tigɛ falenfɛnw min danna olu falenla division sabu ni maa nana i sɔrɔ i ka tiga bɔn na i bɛ dɔɔnin d'a ma o tuma minnu nana a kɛ c'est-à-dire a bɛ bɔ de k'a tila mɔgɔw la quoi k'a bila bila yɔrɔ ayiwa n'a y'a sɔrɔ minnu jɛra ka foro sɛnɛ n'a den bɔra u b'a tila de o tuma fiɲɛ bɛ tilali fɔ o ye kawula ye ayiwa a faamuna a b'a faamu funɛnɛ bɛ bɔgɔ fɔ o ye marali ye sumanw bɛ cɛ ka bɔ forow la o waati de la bɛɛ ta tilana kawula kɔnɔ bɛɛ y'i niyɔrɔ sɔrɔ wa bɛɛ bɛ taa i ta don i ka jiginɛ kɔnɔ i ka daakolow kɔnɔ i ka bɔrɔw kɔnɔ a bɛ marali masɔrɔ funɛnɛ waati de kɔnɔ o de ye bɔgɔ ye marali bɛ kɛ o waati de la ayiwa o don funteni bɛ taa to yen dɛ ayi funteni mana se dɔbɔli bɛ na i ye ɲɔ min sɛnɛ ka i y'a sɛnɛ a bugula i bolo sɔmiya fɛ kawula waati la a y'a tila donc funɛnɛ waati la a y'a mara donc funteni n'o waati sera sisan bɔ ka dun tuma sera o ye dɔbɔ a faamuna a bɛ diɲɛ ma sigi gansan dɛ ayi mɔgɔw bɛ minnu bɛ jate dɔn ni banki baaraw ye ni calcul ye ka wari jate walima ka baganw jate olu ye olu ye jatedenw dɔnbagaw ye mais a bɔra mun kɔnɔ ala yɛrɛ y'a sigi mun kan n'i ma dolo karamɔgɔw ɲininka i t'o dɔn dɛ ayi belebele wa diɲɛ bɛ taama nin cogo de nɔfɛ maa tɛ se k'a bɔ a la i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ furancɛnin bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ waati sigicogow kosɔn mais bɛɛ bɛ nin ye a faamuna o tuma ni funteni tuma sera o ye dɔbɔli ye dɔ de suman bɛ bɔ ka dun o waati la i b'a dɔn tilema waati mana se yaala bɛ daminɛ n'aw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na furuw bɛ kɛ kɔɲɔw bɛ kɛ laadala sɔnniw ni dugu laadaw olu bɛɛ bɛ kɛ sisan bɔ ka dun de sera o de ye dɔbɔli ye n'u tilala o la sisan tugu dun u bɛ don buguli kɔnɔ sabu dɔ bɔra a la a dɔgɔyala ayiwa bɛɛ jɔn b'i ta la sisan donc bɛɛ bɛ ɲɛsin sigiyɔrɔmali de ma multiplicateur ma n'o ye sɔmiya ye o tuma ka n'i ye sɔmiya lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ sigiyɔrɔmali don mun na ayiwa i bɛ se ka tari kelen ɲɔ i b'a ɲun bilakoro kun bɔrɔ la a bɛ taa n'a ye nka n'a ye tari kelen dan n'a ɲɛna aa n'i y'o cɛnin kelen bila k'a ka ɲɔ in bɛɛ ɲu ka na so ɛɛ o san tilema b'a ka ɲɔ sɔrɔ foro la a faamuna n'a tun ma bugu dun k'a ta ka taa foro la fitinin a segintɔ caman ni sigiyɔrɔmali tɛ o tɛ kɛ dɛ ɔ o tuma waati ninnu sigila o cogo la ɔ o don n'a ma ɲɛ ko o waati ninnu de bɛ taama kalo kɔnɔ o waati kelenw de bɛ taama don kɔnɔ o tuma ni den min bangena ayiwa funteni waati la n'o ye dɔbɔli waati ye ka bɛn ni dɔbɔli don ye ka na bɛn ni dɔbɔli heure ye o tile kelen kɔnɔ ye est-ce que farankan b'o ka latigɛ la wa ayi o mana kɛ waritigi ye cogo o cogo u b'a bɔ di musaka bɛ bɔ min sonw b'u ta t'a la o tuma ale yɛrɛ bɛ dɔ bɔ ka nin c'est-à-dire n tɛ se k'a mara ni dɔɔnin kɛra ale kun dɔrɔn n'a yɛrɛ m'a dun a tɛ lafiya ɔ mɔgɔ bɛ nin sɔrɔ sɔmiya fɛ mɔgɔ b'a sɔrɔ tilema fɛ i b'a sɔrɔ kawula fɛ i b'a sɔrɔ funteni fɛ sabu waatiw bɛ taama ɲɔgɔn kun na nin yɔrɔ de ye dogoli ye ayiwa kunfinw na k'a fɔ aa ne bangena sɔmiya fɛ ee ne anw ye sɔmiyadenw ye anw de bɛ wari sɔrɔ jate t'o ye o ayi o samiya kelen min n'o ye buguli waati ye dɛ o tuma dɔbɔli fana bɛ tɛmɛ o kɔnɔ sigiyɔrɔmali bɛ tɛmɛ o kɔnɔ tilali bɛ tɛmɛ o kɔnɔ marali bɛ tɛmɛ o kosɛbɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ ni maa min ye waati sɔrɔ e bon nin bɛ sanw kɔnɔ misalila ɲinan san ba fila ni mugan an y'o fɔ lamɛnbaaw ye a bɛ funteni so de kɔnɔ a bɛ dɔbɔli de kɔnɔ a bɛ dusu ayiwa so de kɔnɔ i y'a dɔn maaw ye fɛn caman ye sa sanji kɛ tun nana bloqué dɔɔnin u tora k'an weele telefɔni na n ko a bɛ kɔfɛ ayiwa ne hakili la ɲinan kɔsalaji a ye maa caman labɔ a faamuna a bɛ o tuma n'i y'a ye anw bɛ dolo fɔ ka waati ka kuma dolo la k'a sɔrɔ waati ma se a kɛ kun de ye minnu b'a la nkalon don tiɲɛ tɛ ee nin ye haramu ye a donna a bɔra an b'a fɛ de u k'a faamu k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ anw bɛ waati fɔ k'a sɔrɔ a ma se waati kɔnɔna kow bɛ na kɛ ten o don i ka kan ka sigi ka miiri o tigi la ni anw kɔni ma fɛn dɔ dɔn i b'a sɔrɔ an yɛrɛw ye ala ye anw de kanu fana sabu jɔnni k'a fɔ ɲinan bɛ kɛ tan a ka tɛmɛ ten i bɛ t'a sɔrɔ n'i ko man di ala ye i b'a sɔrɔ jate dɔ de b'i bolo min ye tiɲɛ ye ou bien i ka fara ne la k'a fɔ ne yɛrɛ ko ka di ala ye ka tɛmɛ e kan n'o tɛ an ye nin siɲɛ caman fɔ mɔgɔw b'a ye o mais e n'i ka diinɛ kanu i n'i ka ala kanu bɛɛ e ka sigi samiya donda dɔ fɛ i ka samiya cogo lakale an k'a mɛn bani, hunn, an ka sigi k'o lajɛ, ayiwa, a faamuna, a bɛ faamu, ɔ i y'a ye ko in ye maa caman dabali ban, kosɛbɛ, an ye maana dɔw mɛn ko fɔlɔ-fɔlɔ ko kafiriw wa ou bien jinɛw tun bɛ sogolo, unhun, ka taa sankolo la ka taa Ala ɲininka, unkɛ, ɛ o don e bɛ mun faamu nin kuma ninnu na, ayiwa, o karamɔgɔ kelenw de ko Ala tɛ sanfɛ, u ko ten ɔ o karamɔgɔ kelenw de ko ko hmm. mɔgɔw tun bɛ taa don kibaru ta ala fɛ sanfɛ ko jinɛw tun bɛ ɲɔgɔn sogolo ka taa a ta hmm. wa ne ni jinɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn ne yɛrɛ ma sɔn jinɛ ko ma a faamuna wa o don ne ni jinɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn ne ni wɔkulɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn ayi jate jate ne ka calcul de bɛ ne bolo kosɛbɛ ni n bɛnna n'i ye a livre tɛ n bolo foyi ni n bɛnna n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ biki kelen ni kaye kelen di yan i k'an hakili jigin bɛ waati min kɔnɔ n'i ko bi an bɛ sibiri de la o tuma i bɛ mun fɔ an ye dolo la n bɛ segin kɔfɛ n bɛ taa ɲɛfɛ n b'a bɛɛ woloma belebele kɛnɛ kan nin ye calcul de ye ala ka programme don jinɛ t'a fɔ an ye wɔkulɔ t'a fɔ an ye ayi wa anw bɛ dɔnni min kɛ jinɛ t'a dɔn ayi ni cɛ in a bɛ mais mɔgɔw bɛna fɔ i ɲɛna ee a bɛ nin bɛɛ fɔ ee a yɛrɛ bɛ tan, unhun, non anw ye dakan fɔbagaw ye o tuma anw fana ma wolo waati dɔ de la wa, walahi, o tuma fiɲɛ de tɛ anw na fana wa, unhun, o don, o don, l'homme est qualité et défaut walahi belebele, mɔgɔ bɛ, n'i ma ko ye siga tɛ nin na fiyew mais ni ne ye n ka qualité fɔ e ye e tɛ ne ka qualité fɛ e bɛ ne ka défaut de ta maliyɛn ka problème filɛ nin ye an kɔni bɛ ɲɔgɔn ka défaut fɔ dɔrɔn o de la n y'a fɔ i ɲɛna taa i ka ci fɛ n'i ye ɲuman n'i ye kuma minnu fɔ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn kɛra tiɲɛ ye o t'i lakale dɛ ayi nka i ka kuma kɛmɛ in kɔnɔ den tan min kɛra nkalon ye o de bɛ sɛbɛn ka ci i ma i yɛrɛ nin yɔrɔnin fɔ aa cɛ karamɔgɔkɛ an ma nin yɔrɔ ye dɛ nin kelen bɛ ta dɛ ɔ bi kɔnɔntɔn tɔ in dun mun na i ma kuma o kan o tɛ fɔ a bɛ ten ne
n'o tɛ dolo karamɔgɔya ayi a bɛ sɔsɔ ne kɔfɛ o ayi i tɛ ne wele débat la fiyewu ayi wa o cɛ tɛ yen sabu ne ni i tɛ fan kelen fɛ o ayi i bɛ kuranna dɔn i bɛ ala ko dɔn ne m'i sɔsɔ o la koyi ne ma cɛ si sɔsɔ ko diinɛ ye nkalon ye, abada, wa ne yɛrɛ m'a fɔ diinɛ fɔbaa tɛ se diinɛ fɔcogo la, ayi, ne kan t'o ma, mais ne ta in ye nkalon ye, unhun, i b'o fɔ ne kɔfɛ, kosɛbɛ, n kɛ, n'i sɔnna n'i ma ne janfa fiyewu, unhun, i bangena waati min na, unhun, a sɛbɛn, unhun, n'i y'a don ne bolo, unhun, kana to n k'i ye dɛ, kosɛbɛ, ee o don i bonsi bɔcogo, anhan, i mɛtɛrɛ hakɛ, unhun. i si hakɛ n b'a bɛɛ sɛbɛn papiye nin kan ka taa d'i ma i ka seerew ɲini i k'a mara hali n'a kɛra ne salen kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ n kun fɛ o dun ko nkalon tɛ sa a faamuna wa jate ninnu dɔnni jumɛn bɛ yen e ye dɔnnibaa jumɛn ye san mugan a bɛ k'a dɔnni cogoya de ɲɛfɔ a ma jɔ fiyewu o mɔgɔ tɛ yen ni kurana dɔnnaw tɛ ayi wa i tɛ san mugan kɛ kurana kan i bɛ tila a la koyi kosɛbɛ nka ni ala sɔnna a ma modɛli bɛ nin dolo kɔnɔ hali bi n'i y'o bɔ k'a pɛrɛntɛ dolo karamɔgɔ kuraw b'a fɔ ko nin ye kura ye
bilibili a faamuna e m'a dɔn de koyi
o tɛ o tɛ n ka saya bali o tɛ n ka defow bali defo minnu bɛ ne la ala yɛrɛ ka danniw na olu bɛ kɛ ne la mɛ ne bɛ nin dɔn o ye tiɲɛ yɛrɛ de Dolo karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ ne korije dolo la ne m'o ye ayi ayi ayi ne nin kɔni bɛ kan min mɛn n'i nana n'o kan kɔni ye an k'a fɔ ne ka kan mɛnta la ɛɛ o don o bɛ woloma dɛ kabako don wa dolo ye tiɲɛ ye a dɔnbagaw bɛ diɲɛ kɔnɔ an n'u caman bɛ ɲɔgɔn dɔn u yɛrɛ sɔn bɛ ne ye a faamuna wa Basa sigiɲɔgɔn de t'a filɛ sogo ye a bɛ ten ne dɛrɛ n'o tɛ a tɛ dugu minnu na cɛw olu man'a sɔrɔ u b'a jiran k'a dun a faamuna wa o tuma dolo kɔnɔ waati minnu fɔra mun bɛ mɔgɔ kɔli n bɔra ka fɛn naani min fɔ i ɲɛna sisan i y'a dɔn e b'a dɔn yɛrɛkɛli tilali tilali ni kafoli ni dɔbɔli ni sigiyɔrɔmali a bɛɛ ɲɛci bɛ an ka juraya kɔnɔ
n ko marisandisi dɔw bɛ na dɔbɔli de bɛ kɛ pour que k'olu faamu ka bɔ ɲɔgɔn jate dɔw bɛ na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tilali de bɛ kɛ walasa k'a dɔn
jate dɔ bɛ na fɔ a ka kafoli de kɛ jate dɔ bɛ na fɔ multiplication sigiyɔrɔmali de bɛ kɛ k'o dɔn o de b'a jira u la k'a fɔ maa gansan tɛ yen kuwa n'i ko sigiyɔrɔmali dama de ka ɲi o tuma sigiyɔrɔmali bɛ se ka dɔbɔli ka plasi ta wa ayi a tɛ a tɛ n'i ko kafoli dama de ka ɲi kafoli bɛ se ka kɛ tilali ye wa ayi ni min mako nana o de bɛ kɛ o de la maa gansan tɛ yen nka ni sigiyɔrɔmali ko ale ka kɛ kafoli ye kafoli k'a fɔ ale ka kɛ tilali ye ɔ diɲɛ gɛlɛya kun de filɛ nin n tɛ ala ye mɔgɔw da ka bɔ nin fɛn naani de la o ji ni fiɲɛ tasuma ni bɔgɔ i mana wolo diɲɛ fan o fan i tɛ nin bɛɛ diɲɛ ayi nka fɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn mɔgɔ la tuma dɔ la naani saba ɔ o ɲɔgɔn kunbɛn cogo de bɛ na ni e ka fɛgɛya ye dakan kɔnɔ sɔrɔfɛnw na sɔrɔfɛn ninnu fana tilalen don fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn an sago si bɛ yen kɛnɛya bɛ yen nafolo bɛ yen den bɛ yen ni cɛ don muso bɛ yen ni muso don cɛ bɛ yen ka si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka muso sɔrɔ ka den sɔrɔ ɔ nin duuru in mana dafa cɛ min na aa maaw bɛ to k'o filɛ dɛrɛ ka nafolo sɔrɔ ka furu sɔrɔ ka denw sɔrɔ aa o don ka si sɔrɔ ka da o kan ɔ nin duuru min fɔlen filɛ nin ye he o don cɛ kelen min bɛ nin bɛɛ kunbɛn ye i bɛ diɲɛ yaala nɔfɛ dɛ e aw bɛ masaya min filɛ o tɛ o ayi a bɛ jamatigiya min filɛ o tɛ o a bɛ tɔgɔtigi min filɛ nin ye o tɛ o ayi labanko in de ka gɛlɛn belebele i labanna cogo di
n'o tɛ setigi dɔw tɛ sunɔgɔ sɔrɔ fantan dɔ hakili latigɛlen don ka tɛmɛ setigi dɔw kan nafolotigi dɔnnibaa ba faama ba ee o don diɲɛ doni bɛ tɔgɔtigiw kun a faamuna a bɛ sabu n'i ye yanga dɔ sɔrɔ e de kamana gannen bɛ ka tɛmɛ fantan dɔ kan sabu ɛ ne hakili la n'i ye fugula bila dugu ma a tɛ bɛn bilen o, un un, nka fugula min bɛ bɔlɔn na dun, un, e ni fiɲɛ wulila o tigi bɛ kamana gan dɛ, kosɛbɛ, nin ye tiɲɛ ye, n'i fa y'i ci ko i ka fugula bila yɔrɔ la a tɛ bɛn min kɔ, unhun, i bɛ taa dilan jukɔrɔla filɛ i b'a sɔɔri yen, un, a tɛ bɛn tugun, ayi, nin ye tiɲɛ ye, a faamuna, e faantan tɛ bɛn bilen o, ayi, nin ye tiɲɛ ye dɛ belebele ayi ale bɛnnen don kaban o tuma a bɛ jɔrɔ ni mun ye n'a sara nin cogo la a wolola o cogo la a sara o cogo la ɔ ni maa min yangara dun i ye tɔgɔ sɔrɔ i ye fanga sɔrɔ i ye dɔnni sɔrɔ i ye nafolo sɔrɔ h o don i kamana gannen bɛ sa dɛ n'i ma si sɔrɔ u b'a fɔ e a tun bɛ ɲa nin kɔ wa a ye kɔlɔkɔlɔ kɛ wa ni fɛn o fɛn y'i sɔrɔ sa u b'a fɔ e ko a bɛ taa hali ni fari tilala ko i ka den dɔ kɛra nabara ye u b'a fɔ e a ye nin de k'a ka nafolo ye wala nin de don k'a sɔrɔ den in na de ye sɔrɔ ten diɲɛ doni bɛ tɔgɔtigiw kun nin faamuna kosɛbɛ nka fantan bɛ nabara wolo k'a lamɔ ye maa yɛrɛ tɛ bɔ o kala ma nka ni setigi dɔ den kɛra nabara ye walima dɔnnibaa dɔ u b'a fɔ n ko a ye nin de kɛ k'a ka nafolo dilan i t'i ta dɔ ta ka taa dɔ dilan k'a filɛ an k'a ye n'i b'a dilan yɔrɔ dɔn kɔni u b'i denw bɛɛ faa yan i tɛ kɛ fɛn ye a faamuna mori minnu ko a ye na ni denw ye maa kɛ nafolo nkalonfin kana taa ni den ye maa si fɛ ala ye fɛn minnu di an k'an mako dilan n'a ye olu de bɛ kɛ ka mako dilan e baganw dɛsɛra ka nafolo ko baaraw la fo ka taa se adamaden ma nkalonfin a faamuna wa ala ye maa faa ka maa ɲɔgɔn ma haramu ye diinɛ bɛɛ la a faamuna o tuma ala k'an ni sababa bɛn adamaden dakan b'i sɔrɔ i bange waatiw de fɛ o tuma maa dɔ bɛ bange tilema fɛ k'a sɔrɔ sɔmiya dolo b'a kan ɔ buguli b'a kan maa dɔ bɛ bɛ bange ayiwa sɔmiya fɛ k'a sɔrɔ tilema dolo y'a sɔrɔ o de y'a to n'i ma t'i buruju ci o don i tɛ nin kelen ɲɛ dɔn baro fɛ i tɛ nin faamu nka waatiw la kumabaw yetaw olu bɛ se ka ɲɛfɔ e bɛ to i ka so i bɛ nin faamu fɛ nka n'a y'i diya ko n'i yɛrɛ ye koyi kana taa dolo karamɔgɔ fɛ yen nka n'i ye ɲɛ dɔ dɔn i yɛrɛ la a b'i ka lemaniya ji n'a y'a sɔrɔ dannaya bɛ dolo karamɔgɔw kan k'u bɛ min fɔ ko tiɲɛ don o don aa ni u ko i ma ko i ta in i ni yɔrɔ man jan i tɛ kun i yɛrɛ ye i t'i yɛrɛ lafiya kabi ala ye diɲɛ da belebelew bɛ balo fitininw na o aw ma o de faamu o de y'a to hali ni a tɛ ɲɛ e bolo ayi an t'o fɔ i ye koyi an b'a fɔ de ko n'i nana ni nin ye a bɛ ɲɛ Tuma an bɛ dɔ minɛ i la k'o dun i mana taa dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan i bɛ t'o di karamɔgɔ dɔ ma i bɛ t'o di doma dɔ ma o tuma o b'o dun ka tila ka fɛn dɔw d'i ma i bɛ kuraji sɔrɔ ka dɔɔnin sɔrɔ tugun ka taa dɔ wɛrɛ fara a kan n'o tɛ n'a b'i dakan na dilanko kelen b'a ɲɛ siga t'o la dɛ ni cɛ nka n'a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ e yɛrɛ dun ma lemaniya ala la fɔ e tigɛ bɛ moriw de la ko e morikɛ in de tɛ se tɔgɔtigi dɔ bɛ yan fɛn bɛ to o de fɛ e tun kan ka fitinin min mara i b'o di mori ma a faamuna wa nka anw dolo karamɔgɔw ma kɔni mɛ n'an ko e ma a bɛ ɲɛ n'an ko na n'a ye o don an b'i k'a ye koyi sabu a b'i la ka kɔrɔ e de fililen don taa sira dɔrɔn de la n'o tɛ e ta in ka ɲi nka i t'i taa fan dɔn na an b'i bilasira dɔnni nana nin de kama a faamuna wa n'o tɛ dɔnni tɛ nkalon ye dɛ ne m'o fɔ maa ye dɛ k'a fɔ kɛtaw ye nkalon ye ne m'o fɔ maa ye dɛ ɛɛ n ko anw bɛ joliw furakɛ n ko an bɛ bana dɔw furakɛ ɔ nka an ta dɔw b'an kɛ an b'o ta ka taa yira dɔgɔtɔrɔw la fana diɲɛ ye o de ye koyi dɔgɔtɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ na an fɛ fana dɛ a bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa de o a faamuna ɔ diɲɛ kɔnɔ minnu ye ala ko doni ka dɔnni bɛɛ lagosi aa o don a ye taa ka ci fɛ kabi ala ye diɲɛ da maaw bɛ balo ɲɔgɔn na siga t'o la dɛ n'o tɛ ala yɛrɛ m'a fɔ ko dɔ ka to k'ale ko fɔ ka balo koyi ayi
belebele nka maaninfin ka gansan de man ɲi tiɲɛ e y'i si bɛɛ kɛ ka kuranɛ de kalan e bɛ o de dɔn ɔ n'i b'o ɲɛfɔ maaw ye n'u ma dɔɔnin d'i ma a fɔ kuranɛ ko in tɛna dabila a bɛ jɔ dɛ a bɛ jɔ a bɛ jɔ i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ dɛrɛ kosɛbɛ ɔ o de y'a to maaw bɛ balo ɲɔgɔn na siga t'o la e ka dɔ ɲini i k'o ɲɛdɔn maaw mago bɛ se min ma bani ɔ i b'i ka wari sɔrɔ o la o tiɲɛ i b'i dahirimɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ ɔ nka maa gansan de tɛ wari sɔrɔ ayi n'o tɛ hali n'i kɛra bɔrɔtala wane ye e mɔbili sarizemaw bɛ jɔ k'i kɔnɔ dɛrɛ sofɛrikɛ bɛ mɔbili boli ka na patɔrɔnkɛ sigilen don u b'a fɔ e ɛ karisa bɛ min
a bɛ na i jɔ ja i fana bɛ se ko dɔ de la o ni maa min tɛ se ko la ko i tɛ makɔnɔ fiyewu aa n'e ma d'a la i bɛ bulonzere dugukolo in sanfɛ dɛ ɔ bɛɛ k'i jija i k'i jeni yɔrɔ fin bamanankan kɔrɔ filɛ i jeni yɔrɔ finni kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye o e ala y'i sababu don mun na mun de dɔnni b'i la aa o sɛbɛ kɔrɔ dɔn dɛrɛ a ka sɔrɔ i bɛ se i dɔnko in na bani i b'i dahirimɛ sɔrɔ a la
nka n'a y'a gbalo gbalo ka taa ten ka tɔ kɛ e ni tubabukan yɛrɛ tɛ dalilu t'e bolo ni arabukan tɛ dalilu wɛrɛ t'e bolo o tuma maaw bɛ kɛ arabukan san e bolo wa
n'i nana arabukan dɔ fɔ an ka wari bɔ ka d'i ma walima n'e ka saki fala tubabukan papiyew la sa u ka to ka wari bɔ ka d'i ma kan tɛ wari sɔrɔ koyi ayi i bɛ ko dɔ de dɔn kan in kɔnɔ i b'o de kɛ ka wari ɲini nin bɛ faamu o tuma maaw sababu ka ɲi ni ɲɔgɔn ye siga si t'a la ala ka waati ninnu cogo kosɔn tile kelen o tile kelen waati bɛ tila ninnu naani ni ɲɔgɔn cɛ dugu tile sun bɔ ni a binni cɛ o tuma sɔmiɲɛ bɛ tɛmɛ kawula bɛ tɛmɛ funɛnɛ bɛ tɛmɛ tilema bɛ tɛmɛ tile bɛ sɔrɔ ka bin ɔ o waati naani min bɛ tile kɔnɔ o de la a bɛ fɔ ko tile waati ɲuman ko n'i bɛ fɛ ka ko in kɛ i k'a kɛ nin don in kan i k'a to nin waati in ka se dolo karamɔgɔw de b'a dɔn wa nkalon t'a la dɛ ayi a faamuna wa a bɛ faamu san bɛ se ka kolonya misali la an bɛ ɲinan san ba fila ni mugan min kɔnɔ n'o ye an bɛ nin so kɔnɔ n'o ye janfa alimami ka so ye y'a dɔn maaw y'a ye sa dɛ a bɛ ɲɛna ko bamanan b'a kunfɛ ayi gansan na u m'a fɔ ko so nin ye janfaso ye dɛ y'a dɔn a ye janfa caman ye ɲinan san kɔnɔ n y'a fɔ aw ɲɛna san daminɛ na n ko jɛ minnu bɛ siri ɲinan A jɛw caman bɛ fara ni bolokuru ye dɛ a faamuna wa n'i ma waati ɲuman woloma fiyewu ɲinan san hali ni cɛ ye muso furu ka taa ba naani don ɔ nka n'a kɛra don dumanw la waati ɲumanw kɔnɔ baasi foyi t'a la ɔ mɛ jɔnni b'o dɔn ni dolo karamɔgɔw tɛ u ko i ma ko juma ye don barikama ye ɲinan juma de ye don barikama ye ayi san ba fila ni mugan juma bɛɛ ye kasara ni setana ye o fɔ fururu ko ne de y'a f'u ye ayiwa a faamuna wa A bɛ faamu. san ba fila ni mugan Mhm. juma o juma belebele i y'a dɔn bɛn de bɛ fɔ jumadonya fɛ kanu de bɛ fɔ kosɛbɛ o de bɛ fɔ o de bɛ diinɛ fɔ. diinɛ yɛrɛ mahamadu diinɛ mɔgɔw ye diinɛ yɛrɛ ye juma sugandi kanu de kama sabu futinɛ dufɛ don don nka ba fila ni mugan ka jumaw ko tɛ nin ɲɛ ka misɛn a ɲɛ ka misɛn dɛrɛ ni dolo karamɔgɔw t'a faamu man di cɛ o cɛ y'i yɛrɛ nɛgɛn ɲinan ko juma de ka ɲi u ye girigara caman daminɛ jumadonyaw fɛ yan a nana kuncɛ cogo di san ba fila ni mugan juma tɛ juma ɲuman ye koyi
juma bɛna ja san ba fila ni mugan ni kelen juma bɛ ja juma bɛ kɛ fangatigi ye san ba fila ni mugan ni kelen juma o de ye juma hɔrɔn ye o bɛ kɛ jumaw ye n'i ye ko o ko sigi a jumaw kɔnɔ ni gɛrɛjɛgɛ ko don o de o bɛ sabati dɛrɛ nka ba fila ni mugan ni kelen ma se fɔlɔ n'Ala sɔnna o ɲɛfɔliw kɔnɔ maaw bɛ n'o faamu u bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ja jumaw tɛ kelen ye ayi maa o maa ye dolo dɔn k'a fɔ ko aa dɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔ e sigilen don don kelen kan kolokoto nin don in de ye don duman ye nkalonfin o tɛ sinafɔ dɔnna ayi o tɛ dolo dɔnna o tɛ dɔgɔkun dɔnna k'a fɔ ko min jɔlen don n'a ka lahala ɲuman ye mɛlɛkɛw bɛ jigin jigin de o ni tiɲɛ belebele o tuma juma ye fiɲɛ nɛɛma fiɲɛ don de
nka ni tasuma mɛlɛkɛ ye min mara dun a bɛ kɛ kalaman ye aa o don juma man di koyi aw tɛ mɛlɛkɛ jigin don dɔn ayi ayiwa don tilalen bɛ ayiwa waati naani ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kawula ni funteni ni fɛn ninnu ye aw t'o dɔn aw bɛ taa to dɔrɔn juma de ka ɲi juma ka ɲi kira y'a fɔ he kabako filɛ e ma jumaden karantɔlama ye ka ye a caman kɔni
jumaden si dɔgɔmannin jumaden nafolobatigi a faama a jamatigi a bɛɛ bɛɛ ye sadiri jumaw tabani jumaw tɛ kelen ye koyi ayi a faamuna a bɛ faamu o tuma o de y'a to dolo de bɛ se ka adamaden fɛsɛfɛsɛ k'i ka hɛrɛw f' i ye sabu ne y'a f' i ye k'a fɔ araba ni alamisa ka ɲɔgɔnkunbɛn tɛ hɛrɛ ye juma ni tarata ka ɲɔgɔnkunbɛn tɛ hɛrɛ ye ntɛnɛn ni sibiri ka ɲɔgɔnkunbɛn tɛ hɛrɛ ye sibiri ni dimasi ka ɲɔgɔnkunbɛn tɛ hɛrɛ ye mɛ u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn cogo di n'i ma dolo kalan f' i k'a kalan n'i ma dolo kalan i t'a dɔn abada u t'a dɔn u t'a dɔn dɔ bɛ se ka kɛ kansɛri ye a bangena sɔmiya fɛ a bangena buguli waati la e mɛ ale yɛrɛ ma sɔmiya dolo kunbɛn ka sɔrɔ yɛrɛ kansɛri dɔ bɛ bange a nana bange don min na o don bɛɛ kunmara bɛ tilema mɛlɛkɛ fɛ kawula jalan waati yɛrɛ yɛrɛ i b'o kansɛri sugu ye i b'a fɔ hinɛ bɛ kansɛri la nka i b'o ye o ka farin o ka teli o ka farin o ɲɛ kumulen mɛ waati ninnu ka don ɲɔgɔn kɔnɔ de tɛ dolo yɛrɛ karamɔgɔya ye n'o tɛ e bɛ yeelenw minnu jɔn bɛ n'olu ye dansigiw ye o de bɛ jira e la o de y'a to donko nin ye dɔnnibaa caman tɔrɔnpe siga t'o la dɛ o don karido den ye faama ye ntɛnɛndonya den tɔgɔtigi ka ca bɔn taratadonya den bɛ kɛ marifacila ye bɛɛ b'i ta fɔ anw tɛ tile kelen ta ko o mɔgɔw de bɛ kɛ tan dɛ ayi tugu tile kelen dɔ kɔ i ka san mugan taama ni tarata ye ka taa i bɛ adamaden kalite bɛɛ ye o tarataw kɔnɔ a faamuna wa a bɛ faamu sadiri san mugan ta i ka tarataw jate a kɔnɔ i ka mɔgɔw ka bangeni jate minɛ o kɔnɔ i bɛna a sɔrɔ maa minnu bangena o tarataw kɔnɔ dɔ ni dɔ ye cogo ni dɔ ka latigɛ tɛmɛ cogo tɛ kelen ayi u cɛ ka jan a faamuna wa k'a fɔ anw ye tarata donyadenw ye salon tarataw ni ɲinan tarataw tɛ kelen ye u cɛ ka jan i y'a dɔn n bɔra ka jumaw f' i ye ɲinan juma ka farin ka kara ni kasara bɛ ɲinan jumaw la mɛ san wɛrɛ jumadenw olu bɛ tɛmɛ ka kɛ hɛrɛtigiw ye ɲinan ta bɛ kɛ karatɔw ye
a faamuna wa ɲinan jumaden bɛɛ ka teli ka to nɛgɛ ni kasara la tasumakow ni forobakow den o den bangena jumadonya fɛ n'i m'a saraka bɔ ba fila ni mugan kɔnɔ n'a bɛna laban a bɛ to kasara ko de la ka da ka sa sidilan kan o ka dɔgɔ dɛ Ee u bɛna laban a tigi bolo u b'a ye o anw ta ye fɔli de ye o don sadiri dolo ye wulibali de ye kuwa i ka moriya t'o bali ayi ala wele t'o bali ali i tɛ seli ali i k'a fɔ ala tɛ yen ala ye porogaramu min tarase la ka ban sɛ fini belebele i kɛra silamɛ i kɛra kafiri ala ka foyi t'a la dakan in kɔni i b'o turune ye o kasɛti bɛ foori i bɛ sɔrɔ ka sa kunbala minnu b'a la i ka diinɛ de b'i dɛmɛ o la nka i b'o jaabi kɔnɔ lahara yajɛ in tɛ dɛ ayi seli tɛ wari di maa ma dɛ kafiriya tɛ maa kɛ waritigi ye dɛ ayiwa ayi dɛ a ka sɔrɔ i y'a sababu sɔrɔ ayiwa ayiwa ayiwa e ma bolitigi waribatigiw ye wa u tɛ voiture ɲumanw kɔnɔ ka kɛ boli wa e ma mori dɔw ye u sen na
seliko don wa ayi o tɛ o tɛ ɔ e ma soma dɔ ye hali a tɛ sɛ sɔngɔ sɔrɔ ka sɛ faga a ka boli la wa Mm, belebele e m'o ye wa e ma mori dɔw ye voitures kɔnɔ u b'a falen falen wa moriya tɛ wari sɔrɔ ko ye abada domaya tɛ wari sɔrɔ ko ye Ayiwa. sɛnɛ tɛ wari sɔrɔ ko ye Ayi. fanga ko tɛ Mhm. i nana ni sababu minnu ye diɲɛ kɔnɔ o de bi i bi ko min na o de b'o ɲa i bolo belebele a faamuna wa n'i ka sababu ninnu man ɲi foyi tɛ tiɲɛ ye e bolo mɔgɔw b'a la n bɛ taa don a la non i ka sababu filɛ fɔlɔ dɛ n'o tɛ ni sabu ɲuman t'e la o dun foyi tɛ tiɲɛ ye e bolo belebele bi ye sɛnɛ to diɲɛ na wa dɔw bɛɛ dugu kelen mɔgɔ dɔw bɛɛ ye san o san i fadenw de b'i suma d'i ma i b'a dɔn a kɛbaliya tɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ o siga t'o la dɛ a faamuna wa a b'i faamu jɔrɔw sɛmɛn tɛ ɲɔgɔn na de faamaw dun ɛ karamɔgɔw tɛ wari dɔn ɲɔgɔn ma de
ɛɛ o don kabako filɛ dakan de ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye ni maa min ka sɔrɔfɛnw sabatila dugukolo in sanfɛ i mana taa fan o fan fɛ i ka sababu ka ɲi nka n'i y'i dakan sɔrɔ sisan k'o bɛ ɲaga o dun min t'i bɔgɔ la i tɛ k'o ye koyi ayi i bɛ maa o maa ye ɲɛfɛ a kɛra fanga ɲini ye a kɛra fɛn o fɛn ye sababu de ka ɲi
nka olu de tɛ labancogow dɔn a la o de y'a to faama yɛrɛ ni hɛrɛ tɛ jigin n'o tɛ ni dolo karamɔgɔ ye faama min ladi n'i kura n'i yɛrɛ i ka waati mana se i bɛ fanga d'u ma i bɛ bɔ yen san bɛɛ man ɲi faama ma koyi ayi
n ko waatiw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de dɔw ka ɲɔtigɛ dɔw ka danni ani binbɔ ni ɲɔtigɛ waati saba in de bɛ mɔgɔ bolo a bɛɛ man nɔgɔ bɛɛ bolo koyi dɔw ka diɲɛ laban de ka gɛlɛn den dama min bɛ wolo ka fa to hɛrɛ la ale yɛrɛ t'a dɔn ɲani bɛ bɔ min o fa dama minnu sara ka denw to n'u tilala ka kɛ ŋunuma u fadenw nɔfɛ o man ca de ca o joli joli don ni denkɛ de bɛ wolo ka muso furu ka den wolo k'o kɔrɔ ka cɛkɔrɔba heji baarakɛbaliya don wa baarakɛbaliya tɛ o tɛ o siyɛn joli don n'o kamalenkɔrɔ caman sigilen bɛ du kɔnɔ ni cɛkɔrɔba sijɛ de ka sababu b'u balo la hali bi o tuma fanga de bɛ wari sɔrɔ wa ayi fanga tɛ a fɔ denkɛw fanga man ca ni cɛkɔrɔbanin ta ye sa
o tuma an ka sɔn dakan ma o don waati koronna ayiwa n bɛ bi ta in jɔ nin yɔrɔ la n bɛ lamɛnbaa cɛman ni musoman fo a bɛɛ tulo b'a la ka dunan ni dugulen fo a bɛɛ tulo b'a la minnu b'an lamɛn fɔ yɔrɔjanw na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye i b'a dɔn arajo in ka kuma na an ka kungo kɔnɔmɔgɔw caman bɛ bataki ci ko olu bɛ anw lamɛn ko baro kura tɛ kɛ yan ka caya bon an bɛ yafa ɲini u fɛ baaraw de ka bon an bolo dɔɔnin o de la don dɔw la an bɛ jɔfɛn kɔrɔw latɛmɛ sabu bon mɔgɔ dɔ tɛ dɔ ka ko ɲɛdɔn n'o tɛ arajo ko in fana cɛsiri de don n'o tɛ ne ni maa o maa ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛkoro la o don olu caman jigin bɛ ka da sa
nka n yɛrɛ bɛ san mugan ni kɔ la bi n da bɛ mɛkoro la ka dɔnni ɲini san tan ni kɔ ka na sigi san mugan ni kɔ dɔnku ne bɛ san bi saba ni dɔɔnin da fɛ sisan baara in na aa dɔnku a tɛ se ka kɛ cogo kɔrɔ la bilen maaw ka da la k'a fɔ farikolo bɛ yɛlɛma n'o tɛ fari faga kuma t'a la o kuma ala k'an ni sababa bɛn n b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka to lamɛnni la ni ala sɔnna kɔrɔlen tɛmɛnli kana maa si farifa sabu don dɔ la kura bɛ na kɛ ni to min b'i bolo an bɛ bɔ baro kɔnɔ
N bɛ foli kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnliyara e ka fura feerela Yakuba Balo fo a n'a ka denbaya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka ɲɛsin Lajibugukaw ma Abu Danbele a n'a ka denbaya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n tɛ ɲinɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin Burekinakaw ma. sayaga kutura sɛrɛkɛcali ka taa se kɔlɔkɔ ma jitɔnisokaw olu ka foli bɛ dolo kibaru kɛnɛ kan o don an bɛ kalanden kɔrɔw fo minnu y'u yɛrɛ ta ani ka dolo karamɔgɔ tɔ bɛɛ fo a bɛɛ tulo b'a la dɔnni baarakɛla bɛɛ min b'a fɛ a ka ɲɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye n'an ye gasi kɛ kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ yafa ɲini kanubaa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini u fɛ u k'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ mugan ni kelen mugan ni fila fɔ mugan ni saba kuma bita in dafala aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ